Leaba agus Lóistin. Bunaithe ar an ghearrscéal The Landlady, Roald Dahl. Chaith Billy Weaver an tráthnóna ar an traein ó Londain go Bath. Traein mhall a bhí ann agus bhí an oíche ann sara shroich sé a cheann scríbe. Bhí an ghealach ag lonrú sa spéir gheal réaltach ach bhí nimh san aer. Bhí an ghaoth ina lann oighre ar a gruanna. Gabhaim pardún agat, ar seisean leis an ghiolla ag an stáisiún traenach, Ach an bhfuil óstán réasúnta saor gar dúinn? Bain triail as The Bell and Dragon, arsa an giolla. Tá sé suite ceathrú míle síos an bóthar. Seans go ligfidh siad isteach tú. Rug Billy ar a mhála agus ar aghaidh leis. B'í seo an chéad uair dó sa chathair. agus ní raibh aithne aige ar éinne ann. Ach dúirt bainisteoir na hoifige gur áit bhreá í. 'Faigh lóistin na hoíche, ar seisean le Billy, 'agus nuair atá tú socraithe buail isteach chuig oifig an bhainisteora. Bhí Billy seacht mbliana déag d'aois. Bhí cóta dúghorm air, hata nua trilbí agus culaith éadaigh nua. Bhí an saol ar a thoil aige. Shiúil sé go bríomhar. Bhí sé ag cleachtadh bríomhar. B'amhlaidh an cás le gach éinne san oifig. Bhí na boic mhóra bríomhar. B'in an mana. Bí bríomhar, bí rathúil. Tithe is mó a bhí le hais an bhóthair, gach ceann le póirse agus cúpla steip ag an doras. Ba léir go raibh siad galánta lá den saol. Ach bhí athrú ar an saol. D'fhéad sé a fheiceáil go raibh na tithe céanna gioblach agus caite, an phéint ag bánú agus ag titim. Go tobann, chonaic sé é, teach néata, soiléir, faoi lampa sráide. Bhí fógra ann, Leaba agus Lóistin. Stad sé agus ghluais sé níos cóngaraí. Bhí cuirtíní uaine ar an fhuinneog thíos staighre. Bhí vása de bhláthanna measctha ar an fhuinneog. Suas leis agus d'amharc sé isteach. Bhí tine bhreá ar lasadh sa teallach, brocaire beag ina chodladh ar an mata os a chomhair amach. Bhí troscán néata ann agus pianó, tolg, cathaoireacha uilleacha. Bhí pearóid i gcás. Bhí Billy sásta go maith. agus cheap sé go mbeadh an teach oiriúnach. Cinnte go mbeadh sé níos fearr ná The Bell and Dragon. Bhí sé i gcás idir dhá chomhairle ar feadh nóiméid nó dhó. Suas na steipeanna leis faoi dheireadh agus leag sé méar ar chloigín an dorais. D'oscail an doras ar an toirt agus bhí bean a' tí ann ag fáiltiú roimhe. 'Tar isteach, ar seise go cineálta. Chiontaigh sí chun an doras a oscailt ina iomláine. 'Tar isteach! 'Chonaic mé an fógra sa bhfuinneog, ar seisean go drogallach, 'agus bhí mé. cinnte go bhfuil seomra ar fáil, tá sé réidh duit. Bhí sí meánaosta, rian a coda uirthi, súile cneasta gealgháireach. Cén fáth nach dtagann tú isteach ón bhfuacht? Buail isteach chuig an seomra suite agus téigh tú féin. Cad é an cíos don oíche a d'iarr Billy? Deich scilling agus bricfeasta san áireamh. Má cheapann tú gur iomarca é, b'fhéidir go bhféadfainn laghdú beag a thabhairt duit. Ar mhaith leat ubh don bhricfeasta? Tá siad daor faoi láthair, agus gan ubh thabharfainn laghdú de scilling duit. Tá sin go breá. Is fiú go mór deich scilling. Bheinn thar a bheith sásta fanacht. Go maith, go maith. Tar isteach. Bhí cuma an-deas uirthi. Bhain Billy a hata de agus shiúil sé isteach. Fág ar an chrochadán é agus tabharfaidh mé lámh duit led' chóta. Ní raibh aon hata ná cóta ar an chrochadán. Ní raibh scáth báistí ná maide siúil ann. Tada. 'Níl éinne eile againn anocht, ar sise, agus muid ag dul suas staighre. Ní minic a ghlacaim cuairteoirí isteach sa nead seo agam. Tá sé beagáinín scaipthe, a cheap Billy, ach nach cuma. Ar deich scilling bheadh sé amaideach gan glacadh leis an lóistín. Cheapas go mbeadh a lán turasóirí ag iarraidh fanacht leat? Is fíor duit. Ach ní chuirim fáilte le duine ar bith atá ag lorg lóistín oíche i mo theach. Bím cúramach sa mhéid sin, má thuigeann tú mé. Táim réidh lá agus oíche fáilte a chur roimh éinne atá ionraic agus béasach. Is pléisiúr dom an doras a oscailt do dhuine oiriúnach amhail tú féin. Bhí sí ag scrúdú Billy ó bhun go barr i rith an ama. Nuair a shroich siad an chéad urlár, dúirt sí, Go dtí féin an t-urlár sin. Ar aghaidh linn ansin go dtí an dara urlár. Agus is duitse an t-urlár seo ar fad. Seo duit do sheomra. Tá súil agam go dtaitníonn sé leat, ar sí, fhad is a bhí sí ag lasadh an tsolais. Seomra beag teolaí a bhí ann, ar aghaidh an tí. Lonraíonn grian na maidine isteach an fhuinneog. A mhic Uí Perkins, Perkins, nach ea? Ní hea, Weaver, Billy Weaver. Tá mé buíoch díot as gach rud a chur in ord dom. Tá an áit chomh glan le biorán nua. Bhí na héadaí leapan sínte amach Ardaigh ag a barr, locar in aice na leapan. Is breá liom gur tháinig tú chugam, ar sí. Bhí mé beagáinín imníoch nach mbeadh aoi ar bith agam anocht. Más féidir liom aon rud eile a dhéanamh duit. Ná bíodh imní ar bith ort fúm. Chuir Billy a mhála ar an chathaoir agus thosaigh á oscailt. Cad faoi suipéar? Táim ag ceapadh ná fuair tú fiú scroid ó mhaidin! Níl ocras dá laghad orm. Rachaidh mé a luí anois díreach mar tá lá fada romham amárach. Bhí Billy sásta ina intinn go raibh an tseanbhean beagáinín scaipthe, ach níor chuir sin as dó. Ba léir gur dhuine cneasta fial í. B'fhéidir gur de dheasca tragóide a mac a chailliúint sa chogadh nó a leithéid a bhí cearr. Nuair a bhí gach rud réidh aige agus a lámha nite, chuaigh sé síos staighre agus isteach sa seomra suite. Ní raibh bean a tí ann, ach bhí an tine fós ar lasadh sa teallach agus an madra ina chodladh gan gíog as. Nach raibh an t-ádh liom, ar seisean leis féin, lóistin chomh teolaí a fháil. Bhí an clárleabhar ina luí ar an bpianó agus scríobh sé a ainm agus a sheoladh. Ní raibh ach dhá ainm eile sa leabhar, Christopher Mulholland ó Cardiff agus Gregory Temple ó Bristol. Nach ait sin, a smaoinigh sé go tobann. Christopher Mulholland! Tagann an t-ainm sin chugam. Cá háit a chuala mé roimhe é? Ar bhuachaill a bhí ar scoil liom é, n'fheadar? Ní hea. Agus an t-ainm eile, Gregory Temple, Bhuail an t-ainm sin cuimhne éiginnte é. Bhí an bhean tagtha isteach. Sea, ar sise, beirt mhalrach soineanta, agus bhí taephota ar thráidire ina lámh aici. Na hainmneacha sin, arsa Billy, tá an dá ainm sin ag rith liom. Táim cinnte gur chuala mé cheana iad. Nach aisteach an rud é? An raibh cáil orthu, an dóigh leat? Dreapadóirí nó peileadóirí? Cáiliúil? Ní dóigh liom é. Ach is cuimhin liom go raibh siad dóighiúil, ard, óg agus dathúil. Mar aon leat féin, a dhéarfainn. Níl ainm sa leabhar le dhá bhliain anuas, arsa Billy. Ní bhíonn mórán cuairteoirí agat. Is fíor é. Mar a dúirt mé leat roimhe, ní ghlacaim le formhór na ndaoine a iarrann lóistín orm. Caithfidh mé a bheith cúramach i mo chónaí anseo im' aonar. Is iontach amach is amach é. Tá an dá ainm sin ar bharr mo theanga agam, ach ní féidir liom teacht orthu. Is aonad iad an dá ainm, cosúil le Dempsey and Tunney, Churchill and Roosevelt. Féach, Mister Wilkins, ná bac leis. Trasna leat agus suí in aice liom ar an tolg. Tabharfaidh mé cupán tae agus briosca roimh dul a chodladh duit. Mister Weaver, Billy Weaver. Ar ndóigh, Mister Weaver, nach amaideach an rud nach cuimhin liom é. Is mar sin do dhuine ag dul in aois. Suí leat. Ní ceart duit a bheith ag cur as duit féin. Ná cuir trioblóid ort féin. Bhí sé ina sheasamh ag an bpianó agus bean a' tí ag útamáil thart leis na cupáin. Táim cinnte gur chuala mé na hainmneacha sin ins na nuachtáin. Smaoineoidh mé orthu gan mhoill. Sea. Mulholland. B'in ainm scoláire ó Eton a chuaigh ag scríobhteoireacht agus a d'imigh gan tásc gan tuairisc. Bainne? Siúcra? Scoláire ó Eton? Ní dóigh liom é. Féach. Tá gach rud réidh. Suigh síos agus ól leat in aice na tine. Trasna le Billy agus shuigh sé le ciumhais an toilg. Chuir sé an tae ar bhord beag taobh leis. Chuir sé an cupán lena bhéal agus rinne sise amhlaidh. Bhí an bheirt ina dtost ar feadh tamaillín. Labhair sí faoi dheireadh. Christopher Mulholland, bhí dúil mhór aige sa tae. Cupán ar chupán gan stad. Thaitin sé leat? Gan amhras, arsa Billy. An fada ó d'imigh sé? Imigh? ar sise agus púic uirthi. No, no. Tá sé anseo go fóill. Tá Gregory Temple anseo freisin. Tá siad ar an tríú urlár, an bheirt acu le chéile. Chuir Billy an cupán ar an mbord go mall agus stán sé ar an bhean. Gháir sí leis agus chuir sí lámh ar a ghlúin. Cén aois tú? a d'iarr sí. Seacht mbliana déag, ar seisean. Sármhaith. Aois foirfe. Bhí an aois chéanna ag Mulholland óg. Ní raibh sé chomh hard leat agus ní raibh a chuid fiacla chomh bán leatsa. Tá do chuid fiacla go hálainn, an bhfuil a fhios sin agat? Maidir le Gregory Temple, bhí seisean níos aosta, ocht mbliana is fiche, ach ní raibh an chuma sin air. Ní raibh smál ar a chorp. Foirfe. Bhí a chraiceann ar nós snua linbh. D'ól Billy bolgam eile agus d'fhan sé léi. Labhair sé faoi dheireadh. 'An phearóid sin, nuair a chonaic mé i dtús báire í, bhí mé den tuairim go raibh sí beo. Ach tá sí stuáilte. Agus tá sé déanta go healaíonta. Cé a rinne é? Mé féin. Agus ar thug tú faoi deara an maidrín le cois na tine? Shín Billy a lámh amach chuig an madra. Ní raibh sé beo. Fuar agus marbh. Stuáilte. Bhí sé déanta go cumasach agus go críochnúil. 'Tú féin a rinne é, ar seisean, ag moladh na mná os a comhair amach. 'Caithfidh go bhfuil an obair sin an-deacair. 'Níl. Is aoibhinn liom é. Déanaim amhlaidh le mo pheataí go léir nuair a théann siad ar shlí na fírinne. Cupán eile? Ní bheidh, go raibh maith agat. D'airigh sé blas éigin ón té, almóinn shearbh b'fhéidir. Níor thaitin sé go mór leis. Is maith liom gur chuir tú d'ainm sa leabhar. Má dhéanaim dearmad air, tig liom é a léamh sa leabhar. Amhlaidh an cás leis an mbeirt eile. Nach raibh daoine ar lóistín agat ó shin le trí bliana anuas? D'fhéach sí air, meangadh gáire ar a haghaidh. Ní raibh, a chroí. Tusa amháin. Bhí Billy ina chodladh cheana féin.